Dia dhaoibh a chairde Gaeil agus fáilte isteach chuig Comórtas Reic 2020! Is mise Ciara Ní É, bunaitheoir Reic agus an Scríbhneoir Cónaithe le DCU i mbliana. D'eagraigh mé an comórtas seo le deis a thabhairt do dhaoine rud éigin nua a chruthú agus a léiriú os comhair an tsaoil agus m'anam níor lig sibh síos mé! So, os bhur gcomhair amach anois tá uair a chloig d'fhilíocht, ceol, amhránaíocht, scéalta agus físeáin iontacha agus tá súil agam go dtabharfaidh sé daoibhse an ardú meanman céanna is a thug sé dom féin. Gheobhaidh trí bhuaiteoir an chomórtais duais an duine, dearbhán One for All ar luach €100, agus na moltóirí ná Róisín Sheehy agus Seán Ó Muireagáin, agus feicfidh muid dán le Róisín agus dán le Seán mar chuid den seó freisin, agus dán liom féin, Wouldn't Be Like Me. Agus cé gur breá liom an focal labhartha, beo, tá féidearthachtaí breise ann le físeáin. sé sin gur féidir linn fotheidil a chur leo, so más maith leatsa leas a bhaint as sin, déan cinnte an cnaipe a bhrú agus feicfidh sibh iad. Agus sin chuile rud, seachas má tá tú ag tweetáil, déan cinnte haischlib Reic 2020 a chur leis agus sin é, go mbaine sibh sult as an seó agus feicfidh mé níos déanaí sibh.
Ar lá mo bháis ní rachaidh mise in éag. Fad is ann do thaobh amháin den dé féin. An t-eolas saolta ar an taobh amuigh, gan aon lorg fágtha den mé féin istigh. Aon rún a roinn mé, leatsa nó libh, an chuimhne atá agat féin amháin nó agaibh. Aon rún nár scaoileadh ariamh. Rachaidh sé liom ins a' tsaol eile siar. Bhéarfaidh mé liom é isteach sa duibheagán, an mise a scanraigh mé nár scaoil mé a leagan? Ní bheidh ar fáil agaibh ach íomhá mo mhéine, múnlaithe in bhur mbéal féin. a chruthú go húr nó beidh mímheá ann idir mhaith agus olc, agus mar a bhuaileann an daol tobann thú, cuirfidh tú le mo scéal nó bainfidh tú dó. go ndéanfaidh tú laoch scéalaíochta de. Mairfidh mise chomh fada le do scéilín féin. Pléifear mar namhaid i do véarsa, agus mar charachtar i scéaltaí do bheathasa, Déarfaidh mé, is ceiliúradh amhail grianghraf teilgthe. An grá.
in aimsir plá. Chuaigh mé ar Grindr aréir. Ní le fonn casadh le duine a bhí ann ach as fiosracht. Bím ite aici, ach bíodh a fhios agat, fuair mé go leor teachtaireachtaí. Hey. Hey. Hey. Hey. Labhair mé le duine acu. Cad é atá tú a chuartú? Píosa spraoi, faoiseamh colainne cad chuige nach dtagann tú. Tiocfaidh tú, a dúirt sé. Ach is mé an stócach maith, um, tá pandemic ar siúl, a dúirt mé. Don't let that spoil your fun. Tá gá ag daoine le grá ann. Ach chan í seo an chéad phlá a mhair ár dtreibhse fríthi, nó tá dhá ghlúin ar lár de bharr easpa suime, is í ár n-áireamh a bheith feasach ar an ábhar seo. Mo náire sibh, a bhuachaillí Grindr, a lucht aimfhainnse ar foghlaim do stair. ná úsáidtear i do choinne. Ach bíodh a fhios agat, charbh í sin an chéad phlá ach oiread, tá muid dearmadach mar chine, chan fada ó go mbíodh muid uile cráite ag aicídí, ag galar, ag bás do-íce. Nuair a thiteadh plá ar chathair fadó, dhéanadh daoine í a thréigint. Cuireadh gnóthaí an tsaoil ar athló nó thuigeadh muid, tráth, nach bhfuil ciall ar bith i ligint orainn go dtig leat leanstan ar aghaidh faoi cataclysm. Samhlaigh an grá in aimsir olltubaisteach mar sin. nuair ba bhaol, gach teagmháil, gach caidreamh, nuair nárbh fhéidir an namhaid a bhrath fiú, ná lámh a leagaint air ná ar leannán, gan

Tá saolta sábháilte agatsa cheana, a chara. Mo cheol thú, a laoch, a fhanann sa bhaile, a chaitheann na masca, a níonn na lámha. Uchtach, a chara. Má táimid uilig páirteach i dturgnamh domhanda atá i bhfad níos mó ná aon iarracht dá raibh ann cheana, an bua a fháil ar an phlá, ar an ghalar, ar an bhás, daoine a shábháil nach mairfeadh tráth. Sin é an grá a bhfuil gá leis. Is sin an fáth a mbíonns orm foighne go gcaithim masc, go suím sa teach is nach dtéim ar fucking Grindr.

chun gáir de ghradam a bhronnadh uirthi. Ó sea, táimid réidh anocht. Lasmuigh de bhallaí an tí, is Méabh í, le hanáil Ailill ag sleamhnú ina diaidh. Teanga na murúcha mara atá aici, ach ní thuigtear a cuid plobaireachta, sé sin fágtha d'aoinne gan locht. Stopann sí le tamall beag, is ardaíonn sí a ceann

costais iontrála le teacht isteach os comhair phálás na hoíche, sí ar ais go dtína háit dhúchais sa chathair ghríobháin anocht. Ar an lá cinniúnach seo, diúltaíonn réaltaí na spéire di dul níos faide ná seo. is fágann na draoithe í gan rian. Athraíonn dath na gréine go bán an tsneachta, is dearg na liopaí go dath na muice. Mar a tharlaíonn gach seachtain, tosaíonn na deora dubha ag sileadh arís.

Cá bhfuil an páipéar leithris? Cá bhfuil an páipéar leithris? An bhfaca tusa é? Bhí neart de ar na seilfeanna nuair a bhí mise sa siopa inné. Anois níl sé le ceannach in Tesco, ná níl sé le fáil i ngaráiste ar bith. Níl sé fiú le feiceáil insan Spar, agus na seilfeanna folamh in Aldi. Beidh orm an tsiopaireacht a dhéanamh faraor gan ruainne páipéar leithris i mo thralaí. Nuair a bhaineas mise an baile amach, beidh siad ag amharc orm faoina málaí. Déarfar liom go bhfuil mo thóin leis an scéal, gur leithscéal a bhfuil a thóin leis é, nach bhfuil cion na tóin le fáil acu air, agus fágfar in áit na leathbhileoige mé. Breast iadsan a cheannaigh barraíocht de. Iadsan a bhfuil a dtithe lán den pháipéar leithris breá bog, an dream a d'fhág mise gann. Déarfaidh siadsan go bhfuil siad ag cur soláthairtí le chéile mar gheall ar an víreas coróin. Is cuma leo fán té gan é, fágfar mise i mo shuí ar mo thóin. Cad é faoin spéir atá le déanamh agam anois gan Andrex nó Jumbo ann? B'fhéidir dul ar ais ag an nádúr seal. Ar ndóigh níl na duilleoga copóige gann.

Tháinig an diabhal chugam aréir, seachtain tar éis na Samhna. Tháinig an diabhal chugam aréir, ar oíche toghcháin Mheiriceá. Dhruid mé Jesus the Zealot, luigh mé siar insa diallait ag machnamh faoin difir idir polaitíocht is Críostaíocht. D'fhág mé an leabhar nuair a thosaigh an glór, le scéal a bhí an-gheal agus trom. Le púcaí is péistí, ridire is síoga, 'sé Rob Inglis anois atá ag caint liom. Anonn is anall a rith Gandalf le fáil, le Frodo is Sam ar chúl. Mise sa leaba, ag amharc ar an ghealach agus a solas ag líonadh mo shúl. Sleamhnaím siar, bogaim siar go third gear, ag meabhrú faoin troid atá le teacht. Tá Rob anois imithe, a scéal anois críochnaithe agus éirím le cuimil mo shrón. Níl an oíche fós glanaithe, nó an spéir ar chor ar bith gealaithe, So, cuardaím le mo lámh don fón. Níl an fón ar an tábla, nó níl sé sa halla, is níl muid i mBóthar an Ghleanna. Tá dath dubh ar an urlár, an t-aer lán le sulfar, is níl gealach nó grian ann ar chor ar bith. A Liam óg a chara, arsa guth beag sa halla, is tú atá ann linn dar fia. Sheas mise siar, do thiteas ar mo chliabh, is tháinig mallacht beag ciúin ó mo bheola. Holy Jesus and fuckin Christ, I must be high as a kite, sé mo chairde ó Bhaile Machaire Rátha Liam mhúscail tú é tú fhéin is do trup och sure there's himself how are you Donald Trump Sheas sé ansin le culaith breá snasta agus ansin ar a aghaidh a bhí sheas sé ansin le culaith breá snasta agus ansin ar a aghaidh ar a cheann a bhí a aghaidh buí breá crosta. Bhí a gruaig féin deas déanta, í cíortha agus scuabtha, ach anuas sin ar fad, bhí ag gobadh dhá adharca. It's gonna be great! We've never been better! Is ar aghaidh leis mar sin, a leithéid de bhleadar. Bhí mo chairde ag faire, 's mé féin i mbun gáire, Liam watch out for thon slabber, here comes out his dagger! D'amharc mise thuas, bhí an scian ina lámha, so rith mise liom ar nós Sir Mo Farah. D'iompaigh mé thart, thiontaigh mé thíos, dhreapaigh mé suas agus léimnigh mé. Seacht lá is seacht oíche, gan fiú greim le hithe, stad mé ansin, bhí mé tuirseach traochta tinn. It's gonna be great, we've never been better. Anois a Liam Óg, is liom thú a ghasúir. Ní leatsa mé féin, a dúirt mise leis, ní leatsa ach airgead, ór agus péas. Now ní ortsa amháin a luíonn an locht, bhí Barack agus George ann, chuir siad féin neart as ord. Ha ha ha ha! Lig sé gáire mór gránna. Ó, céard a rinn Georgie? Ó, céard a bhí chomh dána? Mharaigh sé míle páiste san Oirthear a chara. Ach seachas é sin, níl ann fiú ach peata. Bhuel, tharla sé sin deich bliana ó shin. Céard faoi Barack? Céard a rinn sé lena linn? Bhuel muise ar mise! Rinn sin níos fearr aríst. D'fhág sé buamaí thuas, thall agus síos. Chuir sé 10,000 saighdiúir eile san oirthear agus le linn a ocht mbliana níor stad sé aon urchar. Ach ní stadann an scéal ansin, nár chuala tú riamh faoina eachtraí is a obair ar son Flint, Michigan? Bhí athrú ag taisteáil, na daoine tinn tuirseach den chogaíocht, measa ag na taoisigh fuckbréagach. Bhí rogha ag an Democrat, pick Hillary or Bernie, ach toghadh bean Billy mar a bhí tú féin Donal ag urnaí. Agus toghadh Biden i mbliana thar Bernie dar fia. Tá mé ag meabhrú faoina bplean dár gcara Palestine. Ní Trump thusa amháin a dúirt mé le fírinne, is tusa an diabhal taobh thiar de na ríthe. Leis sin, thit an draíocht, tháinig sé siúd ar fad, chonaic mé iad siúd ar fad, Biden, Barack, Bush agus Hillary by Dad. Ar ais libh go hIfreann, ar ais libh go deo, óir níl ann, níl an chulaith agaibh anois, is gan sin níl sibh beo. Mhúscail an ghrian mé, le dath geal is binn, is gealadh ar mo chroí beag, ón chuairt sin ó shin.

Ghaibhse. Le mo cheist a fhreagairt, ní gá dhuit a bheith chomh glic le sionnach. Ach meas tú, cén saghas brionglóidí a bhíonns ag an gliomach? An bhfeiceann siad íomhá? An gcloiseann siad rírá? Agus an mbíonn siad lán le grásta, sásamh is ionadh? Nó an mbíonn siad ag cuimhneamh ar fheall a imir ar an gcine daonna, rogha na marbhfháisc ag déanamh machnamh ar an gcine céanna, ag déanamh. ár go bréachadh gach mac máthar is gach duine aonair agus leis na uile dhuine acu bhéarfaidís a phionós féin air. Ní féidir é a rialú amach, ach is féidir na bearnaí a ligean a líonadh isteach faoi rúndaí bhreith na ngliomach, le gach súil dhubh agus gach cos gliogach. So an méid atá ráite, fiú má bhíonn orthu is fuck nó fíor, d'fhéadfaidís tíocht isteach is éirí amach sa gcósta thiar, is má bhíonn na daoine thall is abhus faoi chois fuckin' aniar go dtí go mbeadh smacht acu ab ar gach cearn den fuckin tír. B'fhéidir go gceapann tú go bhfuil sé greannmhar, ha ha, chomh funny! Ach an gceapann tú amhlaidh má bhíonn do mhuintir gofa i bpotaí? Ní cheapann, eh, achainí ar thaoisigh tofa na sochaí i bhfad ar gcosaint, b'fhéidir muid fáil amach faoi go sciobtha. So ba cheart dúinn ullmhú anois sula chaillfeadh muid deiseanna. B'fhéidir nach dtarlóidh sé ar chor ar bith, nílimse ach ag cur ceisteanna.

braonta de dheora ag doirteadh de áilleacht, picteilíní leactach ar an scáileán 's tú rá nach dóigh leat a thuilleadh gur mise d'ansacht, bonn caillte, aer sciobtha ag troid in aghaidh bháidh, 's ag streachailt nach ngéillfead do sceimhle an ghrá.
Bás an éinín. Agus muid inár suí lár tíre i rith na paindéime, mé fhéin is mo mhamó, thit éinín chun an talamh os ár gcomhair. Bhí sé streachailt anáil a tharraingt. an créatúr, a deir Mamó. An bhféadfainn cuidiú leis? Shiúil mé chuige go mall, chrom mé síos gar dó, gan a bheith ró-ghar, agus labhair mé leis go séimh. Ní raibh aon ní eile le déanamh ach focail shuaimhneacha a roinnt. Ní raibh marc ná smál air, ach thuig mé go raibh an bás i ndán dó, nach raibh mórán ama fágtha aige ar an saol seo. Thuig mé, ó na hanálacha tapaí, bhí sé ródhéanach cuidiú leis. Cad is féidir a dhéanamh nuair atá an bás i ndán do dhuine nó d'éinín mar sin? Ní féidir ach a bheith ann taobh leis nó léi go dtí'n deireadh, ag labhairt nó ag éisteacht leis na hanálacha, go dtí go n-imíonn, mar bheatha a bhíonn ann nó inti.

Uaigneas nó suaimhneas? Gluaiseacht nó ciúnas? Machnamh an mac nimhe i dtaobh na sluaite? Suigh síos agus socraigh, a dúirt linn inár n-óige, ach is fada an lá scoile nuair is tú leat féin, nuair is tú múinteoir, príomhoide agus dalta an léinn. Níos mó am againn ná riamh an claíomh dhá thaobhach, rudaí ciúin séimh ach na daoine neamhshásta. Eagla orainn stopadh. Ach cad chuige? Bhí seo dlite dár gcine? An bhfuil eagla orainn romhainn féin? Na daoine ag obair go tréan chun a bheith gafa le gníomhaíochtaí mar leis sin an phort deiridh don smólach, níl fágtha ag an mórchuid ach a smaointí síoraí agus scanraíonn siad sin. An ciúnas féin sa torann rinn sábháltha na Nua-aoise. gach duine ag díriú ar rud eile, rud éigin seachtrach ionas nach gá díriú isteach ort féin. Blianta ag gearán nach raibh aga againn agus anois is é a fhlúirseacht stór ár gcruachás is casaoid. Conas a líonfad mo lá? Céim 1, Nigh do lámha. Céim 2, Glaoigh ar do ghrá. Céim 3, Bí chomh saothrach le beach is ná bac le sceon na díomhaointe. Ní aontaím leis seo. Ná lig le sruth an deis seo againn. Ciúnaigh do shaol. Glac an sos is aimsigh an suaimhneas i do chomhluadar féin, mar is fíor é, ní bheidh do leithéid arís ann.
Hi a chairde, mise arís! Tá súil agam go bhfuil sibh ag baint sult as an oíche speisialta seo go dtí seo. Nach léiriú iontach é ar bhuanna an phobail an méid atá feicthe againn go dtí seo? Agus is amhlaidh an scéal sa dara leath freisin, so fanaigí linn! Anois, cuirfidh mé tús leis an dara leath le duine denár moltóirí áille, Róisín Sheehy.
Filleann fianna. Leanaim na fianna i nGleann Síothláin a bhailíonn leotha cos in airde i dtreo Chnoc Mhaoldomhnaigh. Saothar orm, mo chroiceann scrabhta ag na driseacha, tumaim mé féin in uisce ghlinn na habhann. De gheit cloisim clampar crúb, filleann fianna, saothar ortha ag faire mo chorp nocht lasta ag ré ghealaigh. Gan aon bheann agam ar an ndorchadas ná fuacht na habhann, itheann na heilití duilleoga, is ólann siad uisce Mhaol Domhnaigh. Aithním go bhfuil siad ag iompar oisíní le ráithe. Tá carria ag faire mo bholg is mo cheathrúna. Aithníonn sé gur mise Sadhbh, céile Fhinn, is go bhfuilimse ag iompar oisín.
Hello, is mise Aurora agus táim seacht mbliana déag d'aois agus tá mé i mo chónaí i Helsinki san Fhionlainn. a thosaigh mé chun Gaeilge a fhoghlaim cúpla bliain ó shin nuair a thosaigh mé chun ceol traidisiúnta a seinnt ar mo Finnish Harp. Is breá liom ceol agus tá mé chun beagán ceol a seinnt daoibh inniu. So seinnim uirlis cheoil darb ainm Finnish Harp, nó kantele mar a thugtar air anseo, agus tá an uirlis cheoil seo neamhghnách, ach fós tá sé an-speisialta sa dtír seo mar gurb é an Finnish Harp an uirlis cheoil náisiúnta na Fionlainne. So, mar a dúirt mé, níl a fhios ag a lán daoine an uirlis cheoil seo, so sula dtosaím leis an gceol, ba mhaith liom cúpla rudaí a thaispeáint daoibh faoi an Finnish Harp. So, mar a fheiceann sibh, tá an uirlis seo beag rud cosúil leis an cruit. So, tá tríocha naoi téad air agus nuair atá tú ag casadh ceoil úsáideann tú do mhéara chun an fuaim a dhéanamh. Agus sula dtosaíonn tú ag seinm ceoil, caithfidh tú an uirlis seo a chur ar an mbord speisialta. agus nuair atá tú ag brú ceann de na cnaipí dubha ar chlé, is féidir leat an fuaim na dtéad a athrú, agus is féidir leat gach sórt ceoil a sheinnt leis an uirlis seo, agus níl an uirlis seo rud deacair a fhoghlaim, agus

Uaireanta nuair a bhím ag obair le na caoirigh amuigh sna sléibhte anseo, cuireann sé i gcuimhne domh scéal a chuala mé ó m'athair faoi fear darb ainm George Grant, nó George Granny mar a bhí mar leasainm ar an chlann, a rugadh agus tógadh ar mhullach an chnoic anseo sa cheantar Sorn in Inis Eoghain ag tús an fichiú haois. Ag an am sin, nuair a chuaigh páistí amuigh sna sléibhte ag obair le móna nó ag obair le na caoirigh, chuaigh siad ag siúl cosnochta de ghnáth, mar cha raibh buataisí rubair acu mar atá againn sa lá atá inniu ann. Agus an fear seo, George, bhí suim mhór aige san aclaíocht agus a bheith ag rith go háirithe, agus mar sin bhí sé ag rith go minic nuair a bhí sé anseo sna sléibhte. Agus nuair a bhíonn tú ag siúl sa phortach caithfidh tú iarracht mór a dhéanamh le gach aon choiscéim mar bíonn do chosa leathbháite san uisce mar seo, i dtalamh mar seo. Agus mar sin d'éirigh George iontach láidir ar fad agus é ag rith go minic i dtalamh mar seo. I rith na dtríochaidí, lá amháin bhí comórtas aclaíochta ar siúl i dTobar an Fhíoruisce, an áit chéanna ina mbíonn an foireann peile ag imirt i nDoire sa lá atá inniu ann, agus ghlac George páirt i rás amháin darb ainm The Ulster Mile. Ag an am sin, na lúthchleasaí is fearr a bhí ag glacadh páirt i gcomórtais mar seo, saighdiúirí in Arm na Breataine a bhí iontu, agus bhí an bua acu de ghnáth i gach aon rás mar bhí siad ag traenáil gach lá leis an Arm. Ach an bhliain seo, nuair a thosaigh George ag rith ar an pháirc úr, gan fraoch, gan uisce ar an talamh, gan gaoth ag séideadh, bhí sé mar a bheadh sé ag rith ar an aer i gcomparáid leis an phortach anseo a bhí sé cleachta leis. Agus mar sin, bhí an bua aige chomh maith nach raibh seans ar bith ag na saighdiúirí is fearr a bhí ag rith in aice leis. Nuair a chuala mé an scéal seo den chéaduair mar Ulta óg agus an choimhlint sna Sé Chontae fós ag dul ar aghaidh, rith sé liom mar scéal tírghrách den scoth, mar laoch Éireannach ag seasamh an fhóid ina aonar in aghaidh Arm na Breataine. Agus blianta ina dhiaidh sin, mar dhéagóir agus suim agam i mbéaloideas agus miotaseolaíocht, nuair a chuala mé an scéal arís, chonacthas dom mar leagan áitiúil den scéal David agus Goliath, mar san dóigh céanna, d'fhoghlaim David na scileanna a bhí in úsáid aige in aghaidh Goliath, ag obair ar fheirm agus é ag cosaint na caoirigh in aghaidh ainmhithe fiáin. Agus sa lá atá inniu ann, mar feirmeoir a bhíonn ag iarraidh gach rud ar an fheirm a dhéanamh orgánach agus go nádúrtha, ritheann sé liom anois mar fabhalscéal breá a chuireann in iúl dúinn gur fearr rudaí a dhéanamh go nádúrtha. Mar na scéalta is fearr, b'fhéidir, go bhfuil gach duine ábalta a dtuiscint féin a bhaint astu, agus ciall spreagúil gach aon cheann acu leis an scéal seo.

Haigh a chairde, conas atá sibh? Mise Siobhán Ní Dhomhnaill agus seo é mo dhán teachtaireachtaí gutha ar WhatsApp. Do chuireadh blas Bhaile Átha Cliath olc orm, do mo mharú. Is rud neamhghnách é mar sin gurb é an fhuaim is ansa liom fé láthair. Aréir, nuair a bhíos in ísle brí, In ionad bheith ag éisteacht le Frank Ocean ar Spotify, d'éisteas leis na teachtaireachtaí gutha a sheol sé chugam ar WhatsApp. Labhraíonn sé faoi rudaí aoibhne, ó stíl scannánaíochta VHS go beoir ceirde. A chuid focal, dubh le cruthaitheacht, ag cur lena mhealltacht. Bíonn sé i gcónaí ag gáire fúm. Ní nach ionadh toisc gur duine paiseanta mé agus go bhfuil notions agam. A gháire ag tál ar na fuaimthonnta, an-tarraingteach go deo. Is rud álainn é a ghuth ar maidin nuair a bhíonn sé níos púdraí ná an babhla deiridh den bhosca cornflakes. Agus san oíche, nuair a bhíonn sé ar maos i Guinness lán uachtair. Is mór idir é seo agus mo ghuth Ciarraíoch. Is guth sleamhain ach ag an am céanna, láidir é. Labhraím ar luas lasrach, meileann focal i ndiaidh focail, greannmhar i gcónaí, tintrí scaití. Déanann sé iarracht Gaelainn a labhairt liom, ag cur áil ag deireadh lena focail. A chailín, tá mé ag óláil anois. Gramadach uafásach, ar ndóigh, ach is nós álainn é, dar liom. Aréir, nuair a bhíos in ísle brí, In ionad bheith ag éisteacht le Frank Ocean ar Spotify, d'éisteas leis na teachtaireachtaí gutha a sheol sé chugam ar WhatsApp. Fianaise bhéil go bhféadfadh sé bheith i ngrá liom, b'fhéidir.

agus cathanna cáiliúla, ach cá bhfuil na mná? Cloisimid faoi Chonn de na Céad Cathanna i scéalta fada agus lán de ghlóir, ach is ar éigean a luaitear a bhean chéile, d'ainneoin a ról i rathúnas na hÉireann. Cloisimid scéalta chogadh na naoi mbliana agus eitilt. na nIarlaí, ach nach raibh tionchar ag na himeachtaí seo ar mhná, nár mhothaigh siad éagóir na Sasanach, Cloisimid faoi Éirí Amach 1641, maidir le gníomhais Chónaidhm Chill Chainnigh, cloisimid faoina gcuid streachailt, Ach cá bhfuil na mná? Cloisimid faoi na hÉireannaigh Aontaithe agus Bráithreachas na bhFiníní, ach cá bhfuil na mná? Nár fhulaing siad freisin? Cén fáth go bhfuil mná na hÉireann eisiata óna stair féin?

Bhuel, cúlra an scéil ná gur léigh mé postáil ar Boards dot ie faoi Éireannach mná cáiliúil. 'Séard a bhí scríofa ná, Cuireann sí i gcuimhne dom na rudaí is mó nach maith liom faoi Éireannaigh mná. Ramhar, gránna, béalscaoilte, caitheann an iomarca smididh agus lán dí fhéin. Scríofa ag Ger Nolan ar an ochtú lá is fiche de mhí na Samhna 2009 ag fiche chun a deich istoíche. Ramhar, gránna, béalscaoilte, caitheann an iomarca smididh agus lán dí fhéin. Ar léamh dom na haidiachtaí sin, bhí mé spreagtha agus bheartaigh mé Ger a fhreagairt.

Mar mhasla, tá gránna sách páistiúil, éasca le rá, is deacair a bhréagnú. D'fhéadfá é a thabhairt ar dhuine amháin, ní le gach aon bhean a thiteas tú i ngrá. Ach Ger, is suntasach do thuairim gur míofar iad mná uile na hÉireann. Léiríonn sé fabht ionatsa, dála an fhir a deir go bhfuil a iarpháirtithe ar fad ar mire.

seana-mhaslaithe, béalscaoilte is lán dí fhéin, do mhná, is ba bhreá liom iad a shéanadh, ach faraor, tá bun-choimhlint ann, sa chaoi gur bean mé ag caint os comhair an tsaoil! Ger, an mbeadh samhnas ort liom, chomh scaoilte, den bhéal, díom fhéinig, chomh lán? An mise do liosta amach is amach? An bhfuil na tréithe ar fad le sonrú ionam? Ramhar, gránna, béalscaoilte.

Deir sé gur thit bean na teilí chun feola is é cromtha ar an tolg, canna beorach ar a bholg, mar is cuma leis an saol má tá Ger Nolan ramhar. Is cuma sa tsioc dó é bheith gránna. Níl Ger béalscaoilte. Labhraíonn sé. Tá rialacha éagsúla aige do mhná is dó fhéin. Ní bhíonn an iomarca smididh air. Ní bhíonn puinn. Níl sé lán leis fhéin. Tá sé lán de mhuinín! Ach gach bean in Éirinn?

Leochaile. Is dream leochaile muid, áfach, dream atá i gcónaí ag athrú, i gcónaí ag forbairt. Dream na nua-haoise. Dream ina bhfuil fios na teicneolaíochta ag a gcuid lapadáin. Ré an Intleacht Shaorga, 5G, tiomáint féinrialaithe, Alexa. Dream sláintiúil. Comhfhiosach ar chúrsaí folláine.

De ghrá na héascaíochta. Éasca faillí a dhéanamh ar an timpeallacht. Athchúrsáil, am, iarracht. Be grand, ní ach cupán amháin atá ann! Plaisteach, mascanna, truailliú. De ghrá na héascaíochta. Grá? Bréaga agus caimiléireacht. Ní muinín ach leathmuinín ach nach an rud céanna iad le déanaí? Creid é ar aon nós. Níl ionainn ach fichillíní, is muid ag díol ár n-eolas chuile lá saor in aisce. Táimid lipéadaithe acu, ár mbearta réamhchinntithe acu, ár n-airgead acu. Tinneas intinne nó intinn tinn, mura bhfuil muid ansin déanfaidh muid an jab muid féin, ár n-intinní ag smaointí na naimhde is mó atá againn. Dream díomasach. Díomá orainn os comhair an scátháin.

Lá fuar ach fairsing. Grian geimhridh insa spéir.
Trí duilleoga ar an chrann a tháinig ar an tsaol fiche bliain ó shin. M'athair féin, dar ndóigh, a chuir an dearcán insa chréafóg le lámha a iompaíonn fás. taobh leis bláthann cumhracht dúlra. Tá mo rós-sa féin ar leac fuinneoige. Marbh anois gan glas. Goidé an difear idir seo is sin, a deir tú? Bíonn gach tús lag, a deirim. Bíonn achan mhaidin fuar gan tú. Cumhaidh ag fuarú. i m'anam. Chroith tú suas mo chroí-sa cosúil le tinidh na hoíche aréir. Ach ar laethe lonraithe eile, tchím drúcht ar ghréasáin damháin alla. Má tá greim na deora ar an líon, beidh greim agam ar an tsaol. Nuair a thiocfas lá an chrann lom, gan duilleog ar an daróg, beidh foscadh flaithiúil de dhíth ort. Bhuel, tá spás agatsa anseo. Tá spás sa ghuth fá do choinne, mar is do ghuth a d'inis seo.
Siúlóid 20 20 Siúl, siúl, siúl a ghrá, níl leigheas go fóill ach dianghlasáil. Siúl, siúl, siúl arís is beidh an fitbit ar bís ach tá leadrán ag teacht agus ísle brí. Ach coinnigh do mhisneach, do mheon, do chroí. Seachtain 1 Tá an pháirc buailte liom Níl cúinne dá cuid nach bhfuil feicthe agam, is ansa liom an féar a fheiceáil ag casadh ó ghlas go donn, geal go dorcha, anall is anonn. Táim i mbarr mo shláinte, táim fostaithe, táim sabháilte. Agus táim ag siúl arís. Glacaim griangraf d'insta. Crann, crann eile, a haon, a dó, right, lockdown, here we go. Seachtain 10. Seo nuacht an lae agus na siúlóide. Raibh a fhios agaibh go bhfuil piobair anois ag fás i bPáirc an Fhionnuisce? É sin nó ní raibh piobair sa churraí sicín don dinnéar clainne. Chreidfinn ceachtar acu sa bhliain 2020. Thug sé ábhar machnaimh dom ar aon nós, roimh dom filleadh ar an gcocún. Seachtain 12. Fágann nó cailleann daoine neart rudaí sa pháirc ina ndiaidh. Tháinig mé ar hata ar an gclaí, stoca aonair fágtha ina shuí ar bhinse, bréagán bog sna duilleoga ar thalamh, ciarsúir is mascanna aonúsáide caite timpeall na háite. Scaoil mise deora sa pháirc inniu le go bhfágfainn mo chuid frustrachais i mo dhiaidh roimh dom filleadh ar an gcocún. Déanaim machnamh ar chásanna baile na ndaoine ar fhág a gcuid earraí ina ndiaidh, agus tá súil agam gur bhailigh siad faoiseamh in áit an easnaimh. Seachtain gan uimhir. Tá cur amach agam ar shainchomharthaí na páirce ar fad anois, an Áras, an Phoenix, Gleann an Aitinn, Cros an Phápa, agus rud amháin atá píosa beag dána, Ach b'ábhar cainte is gáire a bhí ann dom ar feadh cuid mhaith na míosa. An é sin dildo ar an bhféar? Bod bréige? Ó, a Íosa! Cé leis nó léi é? Cén chaoi ar ndeachaigh sé ar strae? Thug mise cuairt air uair in aghaidh an lae. D'fhéach mé air ar nós rúin ghreannmhar nach raibh ag éinne eile ach agamsa. Nach ait an saol na laethanta seo is na rudaí a thugann éalú domsa? Agus no. Níor thugas abhaile liom é, agus anois tá sé arís ar strae, ach nach méanar dom an scéal, más scéal é. Thug sé ardú chroí dom roimh dom filleadh ar an gcocún, anois, mí na Samhna. Siúil, siúil, siúil a ghrá, fós níl leigheas ach dianghlasáil. Siúlaim anois agus ní fhéachaim siar, let's just agree that this was a year nach raibh éasca ná héadrom ná gan chailliúint ná gan stró. Ach beidh píosa na páirce sin i mo chroí go deo lán le mo deora, earraí stráinséirí agus dildo.

Ar an chéad dul síos, bhí sé deacair. Tá an caighdeán filíochta agus amhránaíochta chomh hard sin ins an chomórtas seo, chuir sé iontas orm. B'fhearr liomsa go léimfeadh an dán nó amhrán amach agus go mbeadh sé furasta buaiteoirí a bhaint amach as an scaifte ach bhí sé iontach deacair leis an chomórtas seo tá an caighdeán filíochta agus amhránaíochta iontach go deo thar barr so duine ar bith nach mbeidh duais acu ní nach raibh sé maith bhí sé ar fheabhas ach chaith muid inniu duine éigin a roghnú agus bhí an léir sin iontach deacair.
Go raibh míle maith agat a Sheáin agus Róisín.
Ok, bhuel ar dtús, bhí sé go hálainn bhur gcuid filíochta, bhur gcuid saothar ealaíona, bhain mé oiread sásaimh as agus arís, mar a dúirt Seán ansan, bhí sé chomh deacair cinneadh a dhéanamh agus um mar is amhlaidh go raibh an triúr againn anso, Ciara, Seán agus mé féin agus bhíomar ag iarraidh teacht ar réiteach éigin leis an gcúram. Ach is pobal, sílim just gur pobal cruthaitheach é seo, pobal cruthaitheach na Gaelainne. Agus d'fhéachfainn air mar sin, agus sin é an fáth fiú gur thógas orm féin a bheith mar moltóir don rud seo, d'fhéachfainn air níos mó mar phobal seachas comórtas Fiú ar shlí amháin go bhfuilimid ag roghnú filíochta agus mar sin, ach táimid ag cur aithne ar fhilíocht a chéile, ar saothar a chéile agus ag cur aithne ar a chéile fiú go bhfuilimid ar líne agus tá súil agam, táim ag súil go mór le bualadh libh i gceart amach anseo.
Beidh trí bhuaiteoir againn anocht, a chairde, agus ní céad, dara agus tríú áit atá i gceist ach trí dhuais lena n-iarrachtaí iontacha a aithint. Agus anois,

Agus tá súil agam go bhfeicfidh mé ag Reic sibh amach anseo. Déanaigí cinnte Reic a leanúint ar na meáin shóisialta le coinneáil i dteagmháil linn agus sin deireadh le comórtas Reic 2020! Oíche mhaith agus go dté sibh slán!